Chuir Port Láirge agus an Clár tús buacach lena bhfeachtaisí sraithe an tseachtain seo caite, ach ní bheadh aon deis chun a maidí a ligint le sruth. An mbainfeadh Davy Fitzgerald nó Brian Lohan leas as Babhta 2? Bhí MacDara Mac Donncha agus Naoise de Bhaldraithe i bPáirc Uí Bhreathnaigh don cheann seo.
Níl aon ghaoth gur fiú trácht uirthi anseo, lá go deas ach an pháirc bog go maith agus an tseilbh ag Port Láirge láithreach agus ag Neil Montgomery. Neil Montgomery fós, an greim giorraithe aige agus an pas curtha isteach aige go dtí Seán Walsh, Seán Walsh ag casadh thart ag breathnú ar sprioc agus éireoidh le Seán Walsh taobh istigh den gcuaille. Tá cúilín breá sciobtha anois. Puc sleasa buailte isteach sa spás ansin ach spás atá líonta ansin ag Cathal Malone. Cathal Malone ag teacht trasna na páirce, Rás ann, David Reidy ag teacht trasna anois. Reidy ag iarraidh éalú ó Ian Kenny. Nó Ian Galvin atá ann agus í buailte ard aige, tá sí buailte go deas aige. Sin scór an-deas ag Ian Galvin.
Chuaigh sin an-fhada ar foraíl agus arís anseo an taictic seo ó Phort Láirge. Gach duine teacht amach sórt agus díreach go Paddy Leavey. Paddy Leavey arís.
Ní athimirt atá i gceist anseo. Tar éis tiomsú, scaoileann sé ceann fada isteach. Isteach i dtreo Sheán Welsh. Seán Welsh agus imirt dheas ag Seán chun éalú de dhrioball Conor Cleary. Tá sí fós aige, fós, an scór atá caite agus tá scór eile aige anois! An-dheas, an-imirt. An-dheas, an-dheas, an-chliste agus bhí mé ar tí a rá an úsáid atá siad ag baint as Paddy Leavey agus ní minic, fan go bhfeicfinn féin dó,

Agus coimhlint thaitneamhach anseo. Gan a bheith iontach, ach taitneamhach mar sin féin. Yeah, ceapaim go bhfuil an dromchla sórt ag cur isteach ar an luas mar tá an-chuid sliotair maithe ag dul sórt trasna páirc ach ansin tá siad ag stopadh agus sin an-chuid clibirtí mar atá ráite againn cúpla uair. Tá Pádraic Conor Ryan ansin á cur ar aghaidh.

Cruacha sin ach sin seachad tá sí imithe thar an trasnán. Bhuel, bhí sin an-deas. Scór iontach ansin. An bhreith san aer, an ghabháil san aer ansin a bhí go hiontach. Ní fhacamar é sin go dtí seo go fóill. Agus ansin féach ar seo, in airde leis. Ar fheabhas ansin ó McInerney agus ansin ar aghaidh anseo agus thar an trasnán. Scór iontach ansin ag Cian Galvin. Ceapaim gur bhuail sé Seán O'Brien sa cheann.
Tá céad faoin gcéad go dtí seo, cúig bhuille saor, cúig chúilín. Scór. Seán, Seán ar an sliotar Seán Rinn, Seán Rinn buaite ag Cathal Malone, blocáil athuair air ansin, faighte ar ais ag Cathal Malone arís, ah má fhaigheann sí sin thar an trasnán, sin ard-scór ag Cathal Malone.
Dochreidte ansin mar bhí mé díreach chun a rá Neil Montgomery, dhein sé go hiontach ansin an bloc a fháil ar dtús, féach ar seo, ach ansin smachta arís ag Cathal Malone, istigh ar a thaobh clé, uillinn chomh géar leis sin ar an dtaobh líne fén ardán. Sin scór den scoth. Michael Kiely, Michael Kiely agus ag iarraidh stop a chur anois le David McInerney. Ceann sin trasna agus í smachtaithe ar an dara iarracht. Agus a coisíocht an-deas ansin, bhfuil sé sin imithe thar an trasnán? Tá! Scór álainn ansin ag Sean Rynne. Glór anois ag teacht ón ardán. Paddy Leavy anois, an pas curtha trasna aige. Teacht anseo anois. Lán luachra do Conor Ryan, fuair sé ceann sa gcéad leath agus anois tá ceann faighte aige sa dara leath. Yeah, tá Conor ag imirt go hiontach anseo sa dara leath, caithfear a rá. Cárta buí aige, cúpla cúilín aige ach an-chuid sliotar buaite agus é ag teacht amach. Breabhsach fuinneamhach an-mhaith agus arís, flick beag ó Paddy Leavey, atá lárnach in an-chuid rudaí. N'fheadar cé mhéad seilbh atá faighte ag Paddy agus cé mhéad flick de chamán atá déanta aige. Amach go dtí Mark Fitzgerald, Mark ar líne 45, Mark ag dul trasna go Paddy Leavey. Paddy bhfuil sé chun í bhualadh? Tá. Tá Paddy á bhualadh, tá Paddy á bhualadh fada agus tá Paddy á bhualadh thar an trasnán! Ná bí ag caint faoin rud is annamh is iontach, cúilín ó Paddy Leavey agus thart ar 80, 90 slat Ní minic a bhfeicimid é sin ó Paddy Leavy ach bhí an Clár tar éis gach duine a tharraingt siar. Is beagnach mar comhscór réidh i gCorca agus níl ach cúilín amháin idir na foirne seo arís. Is seilbh anseo arís agus imreoir tugtha chun talún. Darragh Lyons a bhí ansin.

Darragh ar thaobh na láimhe clé ah, d'éirigh go hard ansin thar barr Ghearóid Sheehy ach poc sleasa a bheas ann do Phort Láirge. Tá seans eile réiteoir. Níl, tá sé thart. Tá an fheadóg dheireanach séidte, shíl mé go raibh poc sleasa bronnta aige. Scór deireanach anseo, Port Láirge 1, 16, Contae an Chláir 0, 20.